ayi anw ka manden wagabiyaw ko barika ti alikaba la ko barika bi alikabatigi de bolo nka alikabatigi yɛrɛ a bɛ tile fila in na bon mɔgɔw ye video dɔ ci ne ma n'o de ye eh, nkalon duwa duman sanfɛ jahilul murakab manipulateur wagati bɛɛ olu de bɛ ka bɔ ka mɔgɔw manipuler ka mɔgɔw ka kuma dɔ ta k'o yɛlɛma a ye video dɔ kɛ mɔgɔ fila wa saba ɲɔgɔn video in ci ne ma ɛɛ n'o de ye maliki salman a bɛ ka alikaba jɔsi ɔ ko o b'o jɔsi ko barika ɲini kama ɔ a bɛ tila ka an fa ni an karamɔgɔ n'o ye ustaz abudulayi koyita ye k'o ka kuma dɔ jɔsi don o jukɔrɔ ka essayer k'a bɛ mɔgɔw manipuler ɛɛ an bɛna min fɔ a ye fɔlɔ alihamudulila komi a ma kalan a tɛ fɛn dɔn n'o tɛ alikaba lakɔlɔsili ani alikaba bonyali o bɛ kabini jahiliya wagati la hali jahiliya tile la kafiriw n'u ka kafiriya n'u ka filankafoya bɛɛ u bɛ alikaba bonya u b'a tɔpɔtɔ hali alikaba cilen k'u b'a renouveler k'a jɔ kura ye u y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ de k'a ɲini bɛɛ fɛ haramu wari dɔrɔmɛ kelen bɛ mɔgɔ o mɔgɔ ka wari la i kana n'a don nin na i yɛrɛ dalen b'a la i ka wari jɛlen don o ta i ka n'o bila pour que alikaba bɛ se ka jɔ a la parce que u b'a dɔn k'a fɔ so in ye ala ka so de ye olu n'u ka filankafoya bɛɛ u ye alikaba bonya alikaba bonyali eh, kafiri bolo tɛ bilako ye ɔ ni maliki salman nana o ta k'o jɔsi o t'a yira k'a fɔ k'a bɛ ka barika ɲini an b'a f'i ye o bɛ kɛ baraji ɲini de kama barikako tɛ o bɛ kɛ baraji ɲini de kama alikaba bonyali o kabini diɲɛ danna o bɛ senna wa diɲɛ bɛ wuli k'o to yen hali a bɛ fɔ k'a bɛ ci n'a cira wagati min na a nɔ o bɛ taa lakori de ɛ o bɛ taa munumunu de hali alikaba cilen o kɛlen k'a renouveler n ko bɛɛ o kɛlen k'a jɔ kura ye n ko bɛɛ ye kɛlɛ kɛ de ko hajarul aswad ko f'u k'a bila a la parce que bɛɛ b'a fɛ k'a bonya sɔrɔ donc ni maliki salman y'o ta k'o jɔsi bi o tɛ barika ko ye dɛ a bɛ k'a jɔsi baraji ɲini de kama fo nin ka faamu ni a bɛ k'a jɔsi baraji ɲini de kama voilà donc kana bɔ k'i bɛ mɔgɔw manipuler ko ustaz koyita ko ko mɔgɔw b'u ka fɛn jɔsi alikaba la ko fo k'a pɛntiri bare ka bɔ yen ko walasa u ka barika sɔrɔ ko barika bɛ alikaba bolo mais o ye tiɲɛ ye barika tɛ alikaba bolo dɛ barika tɛ alikaba bolo fo yɔrɔ de ka faamuya barika bɛ alikabatigi de bolo donc a bɛ fɛ k'a yira mɔgɔ la i n'a fɔ an bɛ ka kɛ i b'a fɔ ko barika tɛ alikaba la ayi dɛ barika bɛ alikaba la ni barika tɛ alikaba la an tɛ bɔ yan an tɛ bɔ mali la ka miliyɔn duuru sara ka taa a munumunu barika b'a la mais a tɛ se ka barika de di mɔgɔ ma i bɛ alikaba jɔsi de baraji ɲini kama mais k'a jɔsi de k'a fɔ k'a barika ka yɛlɛ i fɛ ayi barikatigi e ka barika ɲini o fɛ i ka alikaba to i ma nin o de ye barika don alikaba la wa o de bɛ se ka barika don i la danfɛn tɛ se ka barika don a danfɛn ɲɔgɔn na ala de bɛ barika don danfɛn na donc o de bɛ faamuya k'a b'a essayer ka mɔgɔw manipuler nin ko in na mais min yɛrɛ bɛ ne dabali ban dɔɔni e ko kuma kɔnɔ de ko maliki salman yanni a ka taa komi yɛrɛ yanni a ka taa alikaba barika ɲini a selila fɔlɔ nin aw dun ko aw ka tɔn mɔgɔ ɲɛmɔgɔw ko ko seli yɛrɛ k'a tɛ silamɛya yɛrɛ la aw kun ko silamɛya dɔ tɛ mais a ko k'a tɛ silamɛya yɛrɛ la mais yanni maliki salman i bɛ k'a fɔ cogo min yɛrɛ ka taa barika ɲini a selila fɔlɔ de ka d'a kan seli in y'a bɛɛ lajɛlen n balimakɛ n balimamuso alikaba munumunu a fɔra de n'a se b'i ye i m'a mɛn n bɛ taa a barika ɲini n bɛ taa fɛn kɛ n'a se b'i ye de i bɛ wolo fo ka taa fɔ k'i sara n'i bɛ alikaba munumunu foyi t'a la mais ka wolo k'a fɔ k'i sara n'i ma seli ha i laban ye tasuma ye dɛ donc k'a ɲɛfɔ jahili murakabu ye a tɛ k'a kɛ barika ɲini kama a bɛ k'a kɛ baraji ɲini kama i kana bɔ ten wagati bɛɛ i ka mɔgɔw manipuler dɔ kɛra nin ko in na ten sa wagati bɛɛ e de bɛ ka bɔ ka mɔgɔw ka ko yɛlɛma e m'a ye an k'an ka misiri an b'u nettoyer de hali prophète n'a ka prophète sallallahu alaihi wa salam ko muso min fatura misiri kɔnɔ a kun bɛ misiri nettoyer n k'a fatura n k'u y'a dogo a la n k'a bɔlen a kalama n k'a taara seli a su kan kaburudon na donc k'a yira i la k'a fɔ kabini lawale barika kabi lawale barika bɛ alikaba la o de la an bɛ bɔ yan ka miliyɔn duuru miliyɔn saba sara ka taa munumunu mais a tɛ se ka barika de di mɔgɔ ma a yirara de k'a fɔ alikabatigi ale de bɛ se ka barika di mɔgɔ ma fo nin yɔrɔ in de ka faamu wagati bɛɛ aw de bɛ ka bɔ ka manipulation kɛ mais min bɛ ne yɛrɛ dabali ban o bɛ ka bɔ ka mɔgɔ minnu dɛmɛ olu fana de bɛ bɔ ka wajulu sigi nin ko ninnu kan u bɛ wajulu sigi nin ko ninnu na n'u dɔ ma bɔ k'a fɔ ko wahabiyaya k'a bana saudiya la pewu pewu pewu ou bien dɔ bɛ bɔ k'a fɔ saudiya roi ye nin kɛ an b'a fɔ saudiya roi ye nin kɛ an b'a fɔ au contraire walahi maliki salman nalen saudiya la ko dɔw yɛrɛ bɛ ka kɛ kabako don quoi walahi a jɔrɔ de b'an na parce que dugu in filɛ prophète ka dugu de don dugu min ka d'an ye ka tɛmɛ dugu bɛɛ kan o y'ale de ye ee mɔgɔ min kɔni ka di i kɔni ye mɔgɔ mun mɔgɔ mɔgɔ kanu ka tɛmɛ i fa n'i ba kan o bɔyɔrɔ kɔni i b'o kanu ka tɛmɛ i ka dugu kan siga foyi t'o la donc ka bɔ ten ka mɔgɔw manipuler wagati bɛɛ an ka lajɛ an ka dabila ten sa balimaw an ka miiri don min na an bɛna siri ka taa di ala ma walahi e bɛ ka mɔgɔ o mɔgɔ kɔkɔrɔmadon nin si tɛna se ka foyi k'e kunko la nin si tɛna se ka foyi k'e kunko la ɔ o kun y'o yɔrɔ hakililajigin fitinin ye k'o lase o ma k'a yira k'a fɔ an b'o kuma kan bi an b'o kan sini barika tɛ ɛɛ barika tɛ barika alikaba tɛ se ka barika di mɔgɔ barika kɔni bɛ alikaba la mais alikaba tɛ se ka barika di mɔgɔ ma alikabatigi ale bɛ barika di mɔgɔ ma ɛɛ alhamdulillah n balimaw an b'an da don kuma dɔ la yan an ɲɛ b'a la tile fila in na journaliste dɔ bɔlen don ɔ an ka an kila an ka ta tɔgɔ ma ko abdoul niang a bɛ k'a essayer k'a fɔ ko terorisiya ko o kalan bɛ kɛ medine de madarasaso la ko hali an ka karamɔgɔba dɔw olu ye fɛnw de kɛ yen mɔgɔw bɛ ka kuma in ta ka kɛ kuma juguba ye bon ne yɛrɛ bolo a ye min fɔ kuma jugu don mais bi ko ma abdul niang bila ni kuma nin fɔli la depuis a ka hakili to la dɔɔnin depuis abdul niang bɔra danbe la fɔ bi a ye fɔ minnu ma ko sunamɔgɔw a ye fɔ minnu ma ko wahabiyaw walahi abdul niang tɛ ɲuman f'u ma a y'a lakɔlɔsi depuis a bɔra danbe la fɔ bi a bɛ fɔ minnu ma ko wahabiyaw sunamɔgɔw abdul niang tɛ ɲuman f'olu ma donc n'o bɔra ka nin fɔ bi a kana bala aw la karamɔgɔkɛ n bɛna min f'i ye journaliste de ko dɔw bɛ yen ko min bɛ kɛ sababu ye ka fitina lawuli i jija i k'i kɔlɔsi a dɔw fɔli la e bɛ ka nin kuma fɔ ko mɔgɔw bɛ taa kalan kɛ nin ye fitina lawuli kumaba de ka d'a kan an bɛ madina kalanso dɔn min ye an bɛ taa an fa minnu taara yen an karamɔgɔ minnu taara yen u taara silamɛya de kalan yen an b'an bolo da o kisɛ kan ɔ n'a sɔrɔ a ka hakilina de k'a fɔ ko eh, kuma min bɛ fɔ kuranɛ kɔnɔ quel que soit eh, mɔgɔ minnu b'u yɛrɛ wele ko jihadis k'u bɛ ka kɛlɛ kɛ silamɛya tɔgɔ la ɔ n'a sɔrɔ a bɛ k'a fɔ olu bɛ ka min fɔ ko o ye terorisiya kuma de o ye terorisiya kɛwale de ye an kɔni b'a fɔ o ye fili de ye ka d'a kan ala de ko kuranɛ kɔnɔ ni zon minɛra a tɛgɛ tigɛ mɔgɔ fagala a y'a jɔ a k'a faga jɛnɛyakɛla a ye a bon k'a faga ou bien a ka gɛɲɛ bɔ a la o kɔni n'a sɔrɔ o de bɛ mɔgɔ kɛ terorisi ye an bɛɛ lajɛlen ye terorisi ye mais ninnu bɛ ka min kɛ balima nin tɛ kalan madina kalanso foyi la a tɛ maa si ma taa madina ka na ka taa fɔ ka taa bin dugu kan k'u ka k'u ka dantanfɛnw bɔnɛ u ni la ten fu mɔgɔ si ma t'o kalan kɛ madina ka na ka bin walimusow kan ka taa mɔgɔw jagoya k'u don silamɛya la o kalan tɛ kɛ madina kalanso la ayi o kalan tɛ kɛ yen an kɔni bɛ min dɔn an karamɔgɔ taara min kalan yen ani an kɔrɔkɛ minnu bɛ yen u bɛ ka kalan kɛ olu ye min kalan yen o de ye ala ta ni ala kira ta ye ni ni idée wɛrɛ bɔra yen o ye e de ka hakilina ye o ma don i la kalanso in kɔnɔ o ye e yɛrɛ de ka hakilina ye ou bien n'a sɔrɔ silamɛya sariya min bɛ ka boli min bɛ kuranɛ kɔnɔ n'o de ye terroriste ye aa an kɔni b'o sariya in kan dɛ wa an bɛ sa an bɛ t'o kan mɔgɔ dɔ mana kojugu dɔ kɛ k'a fɔ ko alahu akubar dɔrɔn diɲɛ mɔgɔ b'o kɛ terroriste ye o tuma alahu akubar de bɛ mɔgɔ kɛ silamɛ ye wa alahu akubar bɛ mɔgɔ kɛ terroriste ye ni mɔgɔ dɔ taara kɔni mɔgɔw faga i ye mɔgɔ kɛmɛ faga dɔrɔn n'i ko alahu akubar i kɛra terroriste ye mais i bɛ taa mɔgɔ kɛmɛ faga n'i ma i ma kuma foyi foyi fɔ i tɛ terroriste ye kosɛbɛ cɛ taara mɔgɔ joli faga misiri la est ce que a y'a kuma min bɔra ko terroriste kɛwale don wa donc abdul niang ye mɔgɔ ye kabi a bɔra danbe la fɔ bi walahi a tɛ ɲuman fɔ sunamɔgɔw ma a tɛ ɲuman fɔ wahabiyaw ma e bɛ ka mɔgɔ dɔw i sigi ka mɔgɔ dɔw de fa lagosi tan k'olu taara nin jatigɛ wale kalan k'a kalan bɛ kɛ mɛdini de mɔgɔ dɔ ye ko dɔ kalan k'a faamuya kunjugu kan ka na baara kɛ n'o ye i m'o kalan kɛ madina dɛ hali sini an bɛ burusi ɲini an bɛ taa kalan kɛ hali sini an faw an faw tɛmɛna olu y'a kɛ cogo min na an kɔrɔkɛw b'a kɛ cogo min na hali n'ala sɔnna fana an denw an bɛ burusi ɲini ka d'u ma u bɛ taa kalan kɛ an b'u bila ka taa kalan kɛ kira ta ani ala ta de la ɔ ni ni idée wɛrɛ nana ka bɔ o jamana kan o y'i ka ko de mais ka n'i sigi ten fitina lawuli kuma la ten tɔ dɔrɔn jamana ci kuma la jamana min yɛrɛ ni mali autorité yɛrɛ kan ka wuli ka a minɛ nin na de donc e b'o mɔgɔw dɔn e b'o kalanyɔrɔ dɔn e sigilen bɛ an ka jamana bɛ ka ci o wale de la aw yɛrɛ ko minnu b'o wale kɛ an ka jamana bɛ ka ci o la autorité sigilen bɛ k'o lajɛ ten karamɔgɔ ye journaliste de sa fitina lawuli kuma dabila sa nin tɛ cɛ siɲɛ fɔlɔ a la o ne y'o fɔ kabiri a gɛnna ka bɔ danbe la a baarada ye nin ko sugu nin de a gɛnna ka bɔ danbe la a ye tile fila kɛ baya pili se la ko non mɔgɔ bɛ ka baya lagosi a bɛ tan kiriti karata an ma baya lagosi dɛ an ko de ko silamɛya donkan tɛ e bɛ ka baya min fɔ dɛ o taara kuranɛ aya min kɔnɔ dɛ zon tɛgɛ tigɛlen o b'o de kɔnɔ ka jɛnɛkɛla faga o b'o de kɔnɔ ka tila ka eh, a bɔtɔ filɛ kɔnɔ nin jɛnɛkɛla faga tila ka mɔgɔ fagala faga dɛ o bɛɛ b'o kuranɛ kelen de kɔnɔ a dan tɛ porofɛti nɛɛma ni kisi b'a ma o kɛlen ka cɛ eh, eh, mɔgɔ muso minɛ sonyɛli la muso in kun ye muso jama dawulatigiba mɔgɔ ye bɔn kabilatigiba kun don n'o ye mɔgɔ dɔ bila ka taa ko ka taa porofɛti deli ko k'a to ko muso in ye kabilatigi de ye mɔgɔba de don pɔrɔfɛte mun kɛ k'o jaabi ko hali ale denmuso fatima ko n'o kun ye sonyali kɛ k'a kun b'o tɛgɛ tigɛ a denmuso donc n'a sɔrɔ a bɛ ka idée min fɔ an bɛ kalan min kɛ ou bien kuranɛ kɔni minnu bɛ yen n'o de ye terorisiya ye aa an kɔni an bɛ sa o n'o terorisiya ye mais mɔgɔ dɔw bɛ ka kojugu dɔ kɛ ka taa bin dugu kan dugu kunturu ci ee o tɛ kuranɛ fan si kɔnɔ porofɛti ma taa dugu foyi kɛlɛ tantɔ ayi porofɛti yɛrɛ kun bɛ mɔgɔw bila ka taa aw kana se denmisɛnninw ma aw kana musow aw kana se o ma mɔgɔkɔrɔbaw aw kana se o ma mais mɔgɔ minnu bɛ ka ko kɛ bi n'a bɛ ka f'o ma ko terorisiw n'a bɛ aw bɛ ka imaginer k'olu taara formation kalan ka na o bɛ ka mun kɛ bi ka taa mɔgɔw ka baganw faga ka bin musow kan denmisɛnninw k'u ta k'u jagoya k'u don kɛlɛ la ka taa mɔgɔw jagoya don silamɛya la ni marifa ye porofete ye jɔn jagoya don silamɛya la ayi porofete kun b'a fɔ a bɛ don silamɛya la walama a bɛ nisɔngɔ sara n'i ma sɔn ka don i bɛ nisɔngɔ sara a banna donc ka a fɔ abdul niang a ka sabali a ka sabali a ka fitina lawuli kuma dabila mɔgɔ dɔ e ni mɔgɔ dɔ bilalen ɲɔgɔn na o kana k'i ka bɛɛ gosi bere kelen na ɔ n'o tɛ kɔni kabi a gɛnna ka bɔ danbe la an ɲɛ b'a la a bɛ nin ko sugu nin de la n'a ma taa baya karamɔgɔ fɛ yen o a bɛ taa ɛɛ sahaba ni na sahaba ni na kɛ fɛ yen ko t'olu ka pilise kɛ bi n'o nana kuma sugu fɔ walahi a bɛ digi mɔgɔ la a bɛ digi la o ye tiɲɛ ye mɛ a kɔni a tɛ bala n na dɛ n'i bɛ kuma wɛrɛ fɔ min tɛ nin ye ka da fitina mɔgɔ de don n'i ye journaliste ye o t'a yira k'a fɔ k'i bɛ ko bɛɛ dɔn n'i ye journaliste ye o t'a yira k'a fɔ k'i da kan ka ye ko bɛɛ la i ye ekɔli de kalan ka faransɛ de kalan k'o dɔn mɛ diinɛ kalan n'i bɛ fɛ k'o ɲɛdɔn i bɛ taa diinɛ kalan de kɛ mɛ k'a fɔ k'i b'a paron paron kitabu kɔnɔ o t'a kalan cogo ye dɛ diinɛ dɔnniya bɛ minɛ mɔgɔ de fɛ n'i ye diinɛ dɔnniya paron paron kitabu kɔnɔ i bɛ don fili cɛjuguba de kɔnɔ an bɛ min f'i ɲɛna i ka segin kɔ hali bi i ka sabali i ka segin kɔ i ka mɔgɔ dɔgɔyali dabila i ka mɔgɔ kana na mɔgɔ kalifiye k'u bila yɔrɔ tɛ yɔrɔ min hali sini kɔni an bɛ dugawu de kɛ ala k'an garisɛgɛ burusi la an ka taa kalan kɛ maka an ka taa kɛ mɛdin n balima minnu bɛ yen ani n teri minnu bɛ kalan na n b'olu fo kosɛbɛ walahi hali bi a ka dugawu k'an ye ni mɔgɔ dɔ bɔra ni hakilina dɔ y'aw ka kalanso la ka n'o k'i bɛn'o baara kɛ o t'a yira k'a fɔ ko o kalan de bɛ kɛ yen donc nin ye nkalon de ye adamaden dun kan ka maloya nkalon tigɛ la donc an bɛ dan yan fɔlɔ an tɛ tɛmɛ nin kan ka mɔgɔw hakili jigin k'a fɔ dɔrɔn ko manipulateur manipulateur de lalagatɔkɛba de eh, eh, paris n'o de jahili murakabu k'a jira k'a fɔ ko maliki salman a bɛ ka ko in kɛ barika ɲini tɛ a bɛ ka kɛ baraji ɲini de kama e m'a mɛn ko hali masakɛ minnu tɛmɛna makan tun bɛ f'u ma de ko kadimul haramayini serifayini mɛ kɔsa in na de maliki salimani nalen a ko bɛ ka dɔgɔya ko misiri fila ka baarakɛden donc n'o ye alikaba jɔsi k'o fɛn o t'o yira k'a fɔ k'o ye barika ko ye dɛ aw bɛ ko bɛɛ ta k'o da barika ko kun maa si m'a fɔ fana ko barika tɛ alikaba la barika b'a la mɛ a tɛ se ka barika de di mɔgɔ ma aw balimakɛ n'aw denkɛ don ali muhamadu kamara ni fili bɔra kuma la o ye ne ka dɔnni dɔgɔya ni sitanɛ ka wasuwasu ye ni sababu aw ta ka baara kɛ n'o ye wasalamu aleykum warahmatullahi wabarakatu